S'est pràxia sa gita chi eus fatu aiseru, eus biu is perdas pietrificadas in Guasila. Non dd'emu mai biu de perda pietrificada, cun su dedu po passare. Ma su regenti non dd'at mai biu, no, ma si seus fendi cosas bellixeddas, cust'annu, dai, calincuna, seus poburus, ma ogna tanti calincuna cosa gei lompit, si faint biri cosas, perdas bellas. Ieri ero in salumeria,

Tandus. Moi no si stenteus in contus ca innoi est sempri sa sa propustu. No, non ci potzu crei. Vabbè, dai, sighi tui, sighi tui. Custa sa prima, cumpresa. E po su ananti sezis andaus a biri una perda petrificada e però a tui non t'apu bidu, a issu in sa in su postalinu candu semus andaus in gita l'apu bidu. Ca deu seu arribada in ritardu. E chie ses tue?
Silvia. Silvia? E ite fais? Ite fais? Ite faghes? Bandu a iscola ancora. E ma cussu puru nois semus. Apo studiadu pagu.
Ma tue andas a iscola comente mastra o comente dischente? Comente professoressa.
Puru? Deu pensavo chi esseret avantaggiada. No, no sciu nudda. Ite no l'ischis it'est?
Sa tzugada no c'intrat nudda cun s'iscola

Tando sigomente Luca chi l'ischit ite est su giogu de sa tzugada, Silvia nono, nois incomintzamus de s'urte cun sa tzugada de sa sorte. Sa tzugada de sa sorte ite est? Est cussa de iscrìere in cussos billeteddos chi tenies in dae innantis su matessi nùmeru in unu billete e in s'àteru cun su nùmene bostru chi at a andare in s'urna chi su notaju nostru chi est semper gioghende a duetos o prus puru de duetos cun su Salumeri e ca giai postu s'urna sua e collit sos bostros, ddu iscries e ddu ponies a piticheddu e si Tando su deo sciu ca su notaiu immoi est impenniau in unu torneu de solitariu Funt partecipendi totus is impiegaus pùblicus, cussus de is ufìcius, de is iscolas e tandus s'est allenendu meda po s'afortiai e diventai su prus bravu de su mundu a solitariu. Ma podit iscapiai pagu pagu de custu torneu chi est fendu? Torneu internatzionali de solitariu. Scit chi una borta apu giogau a solitariu e apu pèrdiu.
Sa sorte. Capitat cussu puru.
Cantos. Capisco.
Grazie.
Bosatrus depeis ponni su billetteddu innoi inguni aintru.
No, cussu non c'intrabat nudda. Cussu su solitariu, un'ateru. Ischis chi cussu l'amus a aperrer a s'acabada de sa trasmissione, poita cussa est sa zugada de sa sorte, como imbetzes andamus a giogare, no prima dda mostramus logicamente, notaio tui ses fiscale, bravo, dias giogare a mostrare chi cussa est s'urna wireless e non bi sunt trastocadas, trampas, nudda, poita nois faghimus totu sas cosas a sa lughe 'e su sole, francu sas iscummissas de is caddos Fatu? Podimus comintzare. No incomintzes cussa cosa poita si no poi a mei mi benit s'emotzione e ischimus comente est su giogu, incomintzat cun sas tres tasinanta chi sunt cuddas allegas chi ti benint ma non ti benint, Luca scit giai poite, poite tenet unu minutu de tempus de solitu e depet fagher una tripleta E po dònnia tripleta a tema tenis unu puntu. E tando faghimus partire sos tres tasinanta. Tando, sigomente Luca est mere de domo, c'at giai probadu, pedimus prima a Luca chi nos narat deretu, faghende partire su tempus como, cun unu minutu, tres biddas cun sa i. Iglesias.
Isili, Iscanu de Montiferru. Anda beni, beni beni. Como imbetzes mi naras, tres cosas chi agatas in s'ortu.
Tamatiga, sa marra e sa cibudda. Anda bene, como imbetzes mi naras, tres isulas sardas. Sant'Antiogu, Santu Perdu e Asinara. Va bene, como imbetzes mi naras, tres cosas de carrasegare chi non sian s'ombrellone o su materassinu, tres cosas de carrasegare.
De carrasegare, sa mascara, su boh is tzipuas e is tamburinos Va bene, como invece mi naras tres frores, tres erbas o tres prantas. Deu unu froe seu deu, immoi est pighendi. Cosa ch'est acabau su tempus. Bravo in s'intri. Ite ses fendi, notai, ite fut cussu? Sa foto de de ammentu de calchi cosa? De sa gita.
O sa foto tessera est cussa?

Silvia, tenes unu minutu 'e tempus, chi incomintzat como, mi naras tres biddas cun sa emme, unu minutu.
Masainas, Monti, Masuddas.
Andat bene, como mi naras tres rios sardos.
Frumi Mau e Frumi Bellu de Pabillonis. Tirso. Andat bene. Como imbesses mi naras tres cosas chi faghen connòschere a Aristanis.
Lionora, il liceo De Castro e no ddu sciu s'atru. Curre puru, dai. Sa Sartiglia. Como mi naras imbesses tres biddas de monte.
Ollolai! Gavoi, Fonni! E sì, in manera fantasia, piciocos meos, e e imbesses tando mi naras, tres biddas de s'ollu, de s'ozu. Gonnosfanàdiga. Dolianova. E un'antra no dd'isciu.
Undixinu faint s'ollu no ch'est acabau una duas tres e battoro puru po Silvia. Tandus funti a su propriu totu e duus cuatru po Luca cuatru po Silvia e incumentzaus beni piciocus bravus bravus bravus tandus. Tres biddas de monti una prus a largu de s'atera propriu at 'olau totu sa Sardinna m'at Moi sighius lue luegu cun s'atru giogu invece chi innoi est prus tostatzu poite su giogu est cussu de su beru e frassu e su beru e frassu invece sunt deghe preguntas duos minutos de tempus chi faddis torras a coa e cando acabat ispàciat su tempus ti frimas e ti contamus a sa domanda chi ses arribadu fatzo partire prima su giogu chi est ma aberu chi est frassu. Silvia, como comintzas tue? Tenes duos minutos de tempus. Comintzan como. Sa diga is barrocus est in Mulargia. Beru.
Poita sa diga is barrocus est in Mulargia. Frassu. A su Casteddu l'at eliminau in Copa Campionis Atletico Madrid.
Frassu.
Sa diga 'e is barrocus est in Mulargia.
Beru. Sa diga 'e is barrocus est in Mulargia.
Frassu. A su Casteddu l'at eliminau in Copa. Beru. Campionis Atletico Madrid, brava. Bugerru fiat connotu cumenti la petite France. Paris. Beru. Ok. Gràtzias. Una bidda de su Nord de Sardinna est Pabillonis.
Frassu.
A s'inauguratzioni de Santa Maria de Bonàrcadu bi fiant bator giùighes e s'archipiscamu de Pisa.
Beru.
Su patronu de Tàtari est Sant'Antoni de Pàdova.
Frassu. Poita sa diga de is barrocus est in Mulàrgia. Beru.
Sa diga de is barrocus est in Mulàrgia. Frassu. A su Casteddu eliminau in Copa Campionis Atletico Madrid. Beru.
Bugerru fiat connotu comente La Petite Paris. Beru.
Una bidda de su Nord Sardinna est Pabillonis.
Frassu. S'inauguratzioni de Santa Maria bi fiant bator giùighes e s'apu. Beru. A su patronu de Tàtari est Sant'Antoni de Pàdova. Beru. Famadu est su condaghi de Sirchi e Pili

In s'intri su notaju fait sempre sas cosas in belle. Corrutzione de sos dischentes, càmbiu de sos dischentes chi coroe. Faghimus partire como Luca mancari chi ses buccone prenu e sa spendula est in Arbus.
Beru. Poita sa spendula est in Arbus. Frassu.
Su lagu Coghinas est accanta a su Coghinadorza. Frassu.
Flumini Mannu essit in s'istagnu de Casteddu.
Beru.
Sa strada dei due mari est intre S'Alighera e Portu Turre. Beru. Manlio Scopigno est teniat a annomìngiu s'ingegneri. Frassu. Pietro Paolo Virdis at giogadu in sa Juve. Frassu. Poi sa spèndula est in Arbus. Beru.
Su lagu Coghinas est acanta a Coghinadorza. Frassu. No, sa spèndula est in Arbus, no? Ah no, frassu.
Su lagu Coghinas est acanta a su Coghinadorza?
Frassu. Frumini Mannu est in s'istagnu de Casteddu? Beru. Strada dei due mari est intre S'Alighera e Portu Turre? Beru. Manlio Scopigno teniat annomìngiu s'ingegneri?
Frassu. Pietro Paolo Virdis at giocadu in sa Juve?
Beru.
Su castellanesu est su castiglieru de Castelsardo? No, frassu. Benito Urgu at traballau cun Pieraccioni?
Beru. Poite sa spèndula est in Arbus.
Frassu. Su lagu Coghinas est acanta 'e su Coghinadorza. Frassu.
Frumini Mannu est in s'istagnu 'e Casteddu. Beru. Strada dei due mari est intre S'Alighera e Portu Torres. Beru. Manlio Scopigno annomìngiu tenit ingegneri.
Frassu. Pietro Paolo Virdis at giogau in sa Juve. Beru. Su castellanese est castiglianu de Castelsardo. Frassu.
Benito Urgu at traballau cun Pieraccioni. Beru.
Addegradet.
Sa spèndula est in Arbus.
Frassu. Su lagu Coghinas est acanta a Coghinadorza? Frassu. Frumini Mannu est in s'istagnu de Casteddu? Beru. Strada dei due mari est intre S'Alighera e Portu Turre? Beru. Manlio Scopigno est annomìngiu s'ingegneri? Frassu. Pietro Paolo Virdis at giogau in sa Juve? Beru. Su castellanese est su castiglianu de Castelsardo? Frassu. Benito Urgu at traballau Cun Pieraccioni.
Frassu. Su feudalesimu comintzat in Sardigna in su milletreghentusbintitres.
Beru.
Sas lorighittas sun unu durche de Morgongiori. Frassu. Tenimus deghi puntos. A s'urtima ora si l'at arriscada ma tenimus deghi puntos. Custa a s'atobiu passau puru ddas iast intzertada totus e oi puru ddas as intzertada totus. Poita est puntau cun Benito Urgu e Pieraccioni. Carlo Conti. Dexi, dexi, bravo Luca.
Semus, no va bene, no semus mancu meda, però semus a batòrdighi a unu chirru e dexi e inguni nci funt cuatru puntus chi pratzint sa distàntzia intri unu e s'atera. Ite est capitau, ca deu dònnia borta chi legu non bìu nudda, quindi non isco ite est cumbinandi su notaju, ite su bidellu A pintu unu gong, fatzu unu stop, non b'est nudda de cussu. A mei non mi dda futit nudda poita como b'est un'ateru giogu chi no est cussu de sa menti. Cussu chi as nau est sa cosa mellus chi tue potzast nai, faedhia is afaris tuus e nosu seus totu prejaus. As intesu? As nau mi dat aterus dias de ferias, as intesu totu. E apu nau aici, apu nau aici, tandus, candu ti ddas amminescis, frotzis ti ddas pongiu, ma. Podimus giogai como cun cussu chi bois sezis manuncrandi e totu su tzilighertas e cussu chi cherias, poita como infati si comintzat unu giogu chi no est mentale ma de abilidadi e si mutit manu managa. Manu Managa, prova de abilidade, tenies duos minutos de tempus po spizulai custos semeneddos chi ti agatamus sempre in sas festas nosi de bidda, paris a su torrone delle sagre paesane, como tenimus fintzas sos semenes de crocorica E tenies duos minutos de tempus a chie l'ispìzola de prus ma fintzas a chie l'ispìzola menzus, e duncas partit duos minutos de como lu ponies indrento a lu ispìzolai.
Tandus bieus chin'est prus bravu a scroxai pisu de crocoriga e apustis sicumente at nau su notaio issu est cussu chi Intri bos lègio sas preguntas leghende fortzis mi so abbizadu de una cosa e comunque Sa Spendula est in biddecidru e non in arbus Su coghinas e coghinadorza non c'intrat nudda chi ite su coghinas est traschi lettura, su Scopigno est connotu comente su filosofu, su castellanesu logicamente est in castelsardu ma no est coso, Benito Urgu at traballau cun Pieraccioni cioè cun Panariello e non cun Pieraccioni e Cabillonis non penso chi esistat in Sardinna E sa cosa est istada puru una distratzioni in su patronu de Tàtari chi est Sant'Antoniu de Pàdova, m'est fuiu de nàrrere beru, candu imbetzes est San Nicola de Bari fiat marcau, me l'amus letu male, quindi fortzis b'est fai ricursu chi amus a fàghere in marca 'e bullu dopo a su notàiu po unu rallentamentu o sa cosa, mancari si dae innantis biet ti podimus abonare su condaghe de Silki e Pili, chi custu ir'arribbada a coso, e oppuru ti faghimus una pregunta subra de un'atera cosa. E poi nudda, sezis ispizulende e comente paret, ispizulana bene? Comente sunt, sicca argalu? No.
No?
Ok, quindi benit mezus cando est sicca o cando est umida?
No! Poita forsis cando est umidificada forsis andat bene.

Ti los bides a papare?
Biu? Aspetta pagu pagu. Casta est No, mi paret ca nci nd'at ses a su propiu. Ses e ses, los ponimus acanta a su notaiu, diaici ddos biet chi est, cale est chi at ispizoladu mellus e ddi faghet arregordere a issa o a issu. Arregorda chi no semus isballiaus cun issa e una cosa, ite faimus una pregunta de recuperu Ja faghimus duas duas dimandas al volo? Ok. Silvia, al volo. Su lago de Baratz est alimentadu dae su riu dei Giunchi? Beru. Sa cultura de Otieri est connota comente Cupuletta Manna? Beru.

Cumpudit e a pustis si narat chin' est ca at bintu custu giogu de manu managa. Ok, como imbetzes arribamus a s'àtera cosa chi est no a ispizolare nudda, no a papare sèmene pisus chi est, poita cussu chi bolimus in Costitutzione no est cussu, ma sa intzugada in Costitutzione. Silvia ch'est iscorada però tenet solu tres puntos de diferèntzia, quindi tenet galu possibilidades, poita chi como comintzat cun sa gara de importu, inue si balanzan puntos meda, tenimus s'Ispànnia, sa Vandalia, sa Fenícia, su Cantone Peloponnisìaco Transiberiane che su chi est, su Regnu de Mavintzas e sa Sardinna, chi andais innoi bi sunt preguntas de unu e tres puntos, chi intzertais sa Sardinna tres o chimbe puntos, bastat imbolare unu tzàpulu chi agataus inoghe prenu de prùini biancu de ghisciu chi Silvia bolet andat a sa rughe in colore arantzu, imbolat e poi scioberat cun fromma ue ruet. Podes imbolare. Silvia ses acanta a s'Ispania. Oggi semus a una cosa de de viazzos. Dai. Ite semus faende, o notaio? Dd'at imbolau. Muscone. Andamus a s'Ispania, torra, bidimus inue est. Notaio m'azuda pagu pagu? No no? Ok. Unu tres puntos Silvia. Tres. Tres puntos. Ti preguntamus se il queso de Cabrales est de Galizia, Asturias, sa Leon o Valintzia.
No lo sé, por nara, Valentzia. Galizia, Asturias.

O su notaiu. De unu. Ma ratza 'e gentilòmines che tenimus innoghe e nois tando ti la faghimus de unu, ma dificile. Sa Nutella l'ant imbentada in Alessandria, in Torino, in Cuneo o in Biella? Sa Nutella in Biella.

Prova de abilidade cun su notàiu chie podet regalare como sos puntos de abilidade, notàiu, càstiet su puntègiu, càstiet s'abilidade,

At bintu. Ite bolet nai chi b'at a giogai semper? No no no no, ma ancora no est nau s'ùrtimu fueddu, poita bosatrus si ammentais ca a s'incumentzu de sa tour si eus pediu de iscriri billeteddus e ddus ponni innoi a intru, a no? E tandus immoi est lòmpiu su su momentu, est lòmpia s'ora de ndi pitzicai de inguni.
Notàiu, como sa sorti est in manus issoro. Sunt acanta de punteggiu. Faghimus piscare. Castia, attenzione, eh, se anti colà una cosa...
Eh, poita a s'acabu funt sceti dus puntus...
Si faint sa cosa, non saimus totus sos bonus e totus possìbiles, ma poi dopo arribat sa tzucada de sa sorti.

Silvia tres.
Eh, po unu puntu sceti. Luca tenet santos e patronos in paradisu. E a s'acabu nci dd'at fata torra a binci Luca. Bravo Luca, as bintu custa 'orta puru. E ita bincit Luca, Luca bincit unu cumbidu de cincuant'euros acanta de Brew Bay House a su centucincuantunu in Corso Vittorio Emanuele in Casteddu. S'atra 'orta at nau ca no si cumbidat e deo mancu ti ddu pedu, arrangiadia cust'orta, tandus notàiu e Silvia inveces e ita bincit e ita ndi 'oddit, ndi 'oddit una bella tzugada.
Silvia beni a innoi. Ndi 'oddit una bella tzugada.